Salve e ben trovati bi an bɛna essayer ka quiz dɔ kɛ feu ani agent kan hali n'a y'a sɔrɔ an ma kuma agent kan fɔlɔ mais n'ala sɔnna ma video natɔw la an bɛna video dɔ préparer ka ɲa pour que ka kuma agent de la route fɛnɛ ka position kan komi fɛnɛ quiz min don a importance ka bon temps yɛrɛ de b'an bali ka se ka quiz caman kɛ ani ka video caman kɛ mais temps en temps an b'a essayer

i ka tɛmɛ yanni feu vert ka mana quoi c'est-à-dire autorisélen don i ka tɛmɛ ka kɔn feu vert manani ɲɛ dɔɔnin quoi ko n'a y'a sɔrɔ sira kun dɔ ninnu na n'olu ka rouge manani déjà donc a bɛ fɛ k'a fɔ ne nana se feu ma sisan ni feu vert ma mana fɔlɔ quoi mais i bɛ se ka tɛmɛ n'a y'a sɔrɔ rouge bɛ tɔw fɛ tɔw ka côté la quoi è falso

ɛɛ agent de la circulation k'olu bɛ dɔn ni ɛɛ paletta komi pelu fitinin quoi fɛngɛ koori fitinin min fɔ yiri bɛ k'a la a bɛ k'u bolo donc i bɛ u dɔn ni o ye ni jɛman ani rouge ye è vero

Nin panneau nin a b'a yira k'a fɔ n'i bɛ ka taa cinquante ou bien quarante ou bien trente n'i bolila o vitesse ninnu na a kɛ bɛ ka mun yira i b'a sɔrɔ feu minnu bɛ ɲɛfɛ i b'u bɛɛ sɔrɔ verte la quoi mais n'i bolila dɔ wɛrɛ la i bɛ t'u sɔrɔ rouge la ɔ feu dun tɛ autoroute kan donc a ko ko nin bɛ sɔrɔ autoroute kan quindi falso

irreversible parce que a bɛ falen falen quoi irreversible a bɛ a bɛ voie falen falen n'a ye voie min indiquer i bɛ t'o de fɛ a ko ko nin ko a b'a yira ko i bɛ se k'i jɔ ni emergence sosta emergenza komi i n'a fɔ emergence fasugu dɔw man'i sɔrɔ i bɛ se k'i jɔ yan donc ko a bɛ i jɔyɔrɔ de yira quoi è falso

a ko ko ni az n'a ye file su i la file ka fi ka diɲɛ la qu dɔn ko o b'a jira k'a fɔ k'i ka k'i jɔ ko n'a y'a sɔrɔ de i ma kuranzema o ku bɛ kuwa e v sɛma'aforofin ko la transi to ne ye

n ko tɛrɛn hakɛto bɛ kuma na ni bato bɛ tɛmɛ i y'a sɔrɔ bato dɔw bɛ u ka jan kojugu u bɛ tɛmɛ pɔn dɔ jukɔrɔ pɔn bɛ dayɛlɛ a bɛ datugu quoi ɔ donc pour que k'olu ka passage régler quoi u bɛ k'a ka tɛmɛ wagati min na ko nin panneau in nin fɛn nin de b'o kɛ quoi è falso

ni feu rouge ni mananen don tuma min na n'i bɛ pont mobile yɔrɔ la pont mobile ni komi n ye mun fɔ min bɛ datugu ni pont bɛ ka ni fɛngɛ bɛ ka tɛmɛ bato bɛ ka tɛmɛ pont tɔgɔ ni a bɛ datugu a bɛ da dayɛlɛ ya a bɛ u b'a wuli k'a jɔ ka donc mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ maintenant ni u banna tɛmɛni na u b'a sigi donc mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ donc ko nin fɛn nin ni a bɛ rouge la yɔrɔ la ko a bɛ obligé i k'i jɔ è vero

striscia transversale o de ye normalement n'i bɛna se feu ma trait min tigɛ jɔlen don quoi i kan k'i jɔ ka bɛn trait min ma voilà donc ko n'i y'o o dépasser quoi ya ni feu ma ni feu jaune manana et puis i y'o dépasser déjà ko a b'a yira k'i ka segin kɔ quoi è falso parce que ni feu jaune manana ni e bɛ se ka e i kan ka tɛmɛ joona quoi n'i y'a croisement occuper déjà i kan ka tɛmɛ joona mais n'i m'a occuper i kan k'i jɔ quindi è falso

komi n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a laɲini an fɛ responsabilité pénale ni civile ni administrative ninnu ni ala sɔnna ma video natɔ la n'an ye temps sɔrɔ joona an bɛ o kɛ teliya la n'an ma temps sɔrɔ an bɛ na ni video wɛrɛw kɔni ye video minnu bɛ se ka mɔgɔw nafa quoi an b'a ɲini aw fɛ toujours a k'an ka video partager eh, f'u ka mɔgɔ caman lasɔrɔ aw k'an bɛn video natɔ wasalamu